Moni ndine Jack nde ku Kenya kuli nkhani eti inayambika chaka chatha. Nkhani yake ndi yokhudza bambo wina anali blogger. Inu tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Bambo uyu dzina lake ndi Albert Omondi Ojwang ndipo mu chaka cha 2025 anali ndi zaka 30. Albert anali mphunzitsi komanso anali blogger. ati blogging yake amakonda kukamba za social kapena political za ndale eti kaya china chake chikulakwika aziyankhula zimenezozo choncho eti nde akuti anazakambapo zokhudza kaya deputy inspector general wa polisi ya ku kenya nde anakwiya kwambiri deputy inspectoryo mpakana anamutsegulira mulandu wa defamation pa 7 june 2025 Ojwang anamangidwa ati anakamumangira anakamutenga kwawo ku Kakoth nkuyenda naye 350 kilometers kupita ku Central police station ya ku Nairobi. Kunena kuti kumumanga munthu mesa umamumangira komwe aliko koma anachoka naye kumene analiko kupita 350 kilometers kupita naye ku Central police station ya ku Nairobi. Pa 8 June anapezeka kuti akuti anali unconscious ananena kuti munthu uja atampeza atakomoka anatenga kupita naye kuchipatala kuchipatala ananena kuti munthu uyu mwabwera naye atani oti wamwalira kale apolisi atafunsidwa kuti munthu watani munamtenga kuti mukumumanga pa 7 pa 8 mukunena kuti wamwalira and amaoneka kuti wavulala mutu nde akuti anazivulaza yekha apolisi anatero koma anthu nde anapsa mtima kunena kuti inuwo mukunama munthu ndi unena kuti ndi blogger anayankhula pa blog yake nde deputy chief of police wamusumira kunena kuti mulandu wa defamation akamutenga kenako next day wamwalira nde muzinena kuti wavulala nde anthu atavuta kwambiri achipatala anapanga postmortem atamuyezayeza anapeza kuti ayi ndithu munthuyu wavulazidwa koopsa kuti pakhosi akuona kuti anapangidwa strangle komanso mutuwo anavulala kwambiri mutu nde ananena kuti no iyi si inali self inflicted sanadziphe basi tu nkhani pamene inatani inatembenuka nkuyambano mademo kunali ziwawa kwambiri 2025 nkhani yake imeneyi kuyamba kufufuza kuti ku polisi kumakhala cctv amafuna cctv footage kunena kuti aone kuti chinachitika ndi chani kupeza kuti akuti ayi cctv fu- footage palibe kaya zinatani zinatere kukhala mpwee kuoneka kuti nde cctv yomweyo yatani yabisidwa nde aponso panayambikanso chinkhani china chachikulu kuti cctv ili kuti nde adamufunsa munthu amene amayang'anira za CCTV mpakana panopo CCTV yapangidwa retrieve yapezeka wakapereka umboni kuti iye anauzidwa kuti afufute zomwe zinachitika zinaoneka pa CCTV pa 7 ndi pa 8 June 2025 nde anayesera komano anapanga kaya zinatani sindikudziwa kuti zinatani kuti zipezeke kuti zachitidwa retrieve koma akuti anamulipira 3000 shillings kuti apange ntchito imeneyoyo basitu mpameneno nkhani inavuta anthu apolisi folo amangidwa eti pamene panopo nkhani inali nanga si zakukhoti zimatenga nthawi eti kuchoka last year pa 21 july pamene nkhani ija yapani yapitano ku khoti 2026 ndeno kumeneko aonetsa cctv ya zomwe zinachitika Tsono uyu ndi mkulu wa ku police station kumenekoko anafika anapanga handover bwinobwino koma amaoneka kuti akukambirana ndi apolisi ena anali ndi zokambirana amakambirana amakambirana sizimveka pa cctv po koma kunali activity kwambiri anyamuka alowera uku akayankhulana ndi ena kenako akubwerera uku basi zizioneka kuti zochitika zinachuluka ndithu kuti kodi anthu awa akuti akukambirana chani eti mukuona kukhala ngati kuti ngati ma preparation achina chake nthawi imeneyoyo albert asanafike eti koma mukuona kunabwera anthu enanso achilendo chani koma zokambirana zimakhala ngati zikupitirira kenako albert uja anafika ndi apolisi 6 anamumanga mikonoyi ndi amene wanyamula foniyo anamtenga analowa naye koma apolisi ena akukambiranabe kuoneka kuti anali pa foni analandira foni polisi wina anampasa nzakeyo kwinako kupitiriza kuyankhulana ndi amene anayimbawo anthu ena m'maselo muja ndi amenewa kuona kuti anthu akukhala ngati akukambirana zina zake fa anthu ena anaona kuti anthu sakuwadziwa gulu lina linathamanga kulowera kumene kumene anamuyika albert uja analowa mmenemo kunabweranso anthu enanso akuti apolisi ena anakasintha kukavala za civilian ena anapita kuvindikira vindikira maselo ena kuti kaya anthu asaone kaya zitani choncho kuti kudabwinso kuti kodi anthu awa akuti amatani koma mwaona wina anatulukira atanyamula chingwe wina ndi uyu akuti anaoneka kuti m'manja mwake munali magazi onsewa akuchokera ku room kwa albert uja kapena nditi mu cell mwaona wina ali ndi chingwe wina ndi uyu anali ndi ma- magazi m'manja kenako gulu likubwera likutuluka kuti gulu lonselo linali mu- mu cell mwake kenako linatuluka kenako gulu lina la apolisi linapitako mu cell momuja litavalavala maglavu mpamene anthu aja apolisi aja avala maglavu aja akutuluka koma atanyamula munthu munthu wake akuti ndi Albert yo anamunyamulizana apapo akukhulupirira kuti anali atamupha ulendo naye mpamene ano amatani amanyamuka kukamwika mgalimoto kumati akupita naye ku chipatala apa anafika naye ku chipatala akuti ndi mmene amafika naye chipatala pomwe ananena kuti munthu uyu mwabwera naye oti wamwalira kale ndi cctv yapereka umboni waukulu kwambiri umboni wamphamvu kuti izi ndi zomwe zinachitika and inafufutidwa kaya zinatani koma yachitidwa retrieve nde nkhaniyo ipitiriranso achita set date ina kuti ndi mu december nde nthawi yayitali eti koma evidence iyi umboni uwu ndi woopsa kwambiri umene anafuna kunena kuti aukwirire koma wakanika zoopsa kunena kuti mpakana munthu ku- kuphedwa eti apopo anaphedwa nanga tinene kuti sanaphedwe anaphedwa koma zioneka kuti zitha bwanji ende zikukhudza anthu akuluakulu kwambiri imene ndi nkhani imene ili mkamwamkamwa ku kenya zikomo kwambiri